Sa Coldiretti Sardigna, custu manzanu, chin sos dirigentes regionales Battista Cualbu e Luca Saba, provinciales Leonardo Salis e Alessandro Serra, at dadu a ischire chi est a costazu de Stefano Arzu, s'allevadore de Talana, sìmbulu de un'agricoltura in pelea pro sos ritardos de sos pacamentos de sos prèmios comunitàrios e s'aumentu de sos costos de produtzione. Arzu at cunsignadu sas craes de s'azienda sua a su sìndicu Christian Loddo e a su maresciallu de sos carabineris. Sa cummissària istraordinària de Argea, Patrizia Mattioni, ingarrigada dae s'assessora regionale de s'agricultura Gabriella Murgia, at convocadu pro jòbia a tres de frevàrriu a mesudie un'addòbiu in videocunferèntzia chin sos assòtzios de categoria pro faeddare de sa situatzione de su cumpartu de s'allevamentu de sos porcos. In cust'addòbiu an a faeddare de sas initziativas tècnicu-organizativas menzus e de profetu de s'Agenzia Argea. In sas dies imbenientes, dat a ischire s'assessora Murgia, so pronta a addobiare sos assòtzios de categoria regionales e territoriales, su prefeto de Nùgoro, su sìndicu de Talana, e s'allevadore Stefano Arzu, pro aprofundire sas criticidades de su cumpartu e acatare paris sas solutziones polìticas netzessàrias. S'iscadèntzia pro sa presentatzione de sas dimandas de contributu pro sos tzitadinos chi an àpiu dannos a sas domos, a sos benes privados e a sas atividades econòmicas e produtivas dae Sant'Andria duamizedechennovi a su duamiza e bintunu Est trantzia a s'ùndichi 'e martu, mentras pro sos comunes chi che depen acabbare s'istrutòria e trasmìtere a sa Protetzione Civile sas tabellas de sas dimandas ammìtias a contributu s'iscadèntzia est s'oto de aprile. Lu dat a ischire s'assessore regionale de s'Ambiente. A pustis de una paja 'e richiestas amus detzisu de prorogare s'iscadèntzia pro presentare sas dimandas. In Nadale sa Giunta at aprovadu sos programmas de ispesa pro sos contributos chi pertocan sos dannos a su patrimòniu privadu cajonados dae sos focos. at nau s'assessore regionale a s'ampare e s'ambiente Gianni Lampis. In prus at peri istabiliu sa possibilidade de dare su contributu, fintzas a arribare a su tantu de su dannu, peri in presèntzia de indennizos assicurativos o de àteras zenias de contributos e cunsiderare ammissibiles sas dimandas presentadas dae sos tzitadinos chi an àpiu dannos, sentza cunsiderare sa declaratzione de istadu de calamidade o de emergèntzia dae banda de sas amministratziones pùblicas. S'aumentu de su prètziu de su gasòliu est ponende in crisi sas mille e chimbichentos aziendas de su setore de s'autotrasporti in Sardigna, ponende in perìculu su postu de traballu de battomiza pessones, A dare s'allarme sa Confartigianao Impresa Sardigna chi pedit a su Guvernu de intervènnere pro l'azudare su setore. S'Ufìssiu Istùdios de s'assòtziu at rilevau chi chin su gasòliu a unu euro e sessanta chimbe a litru, su bintitres pro chentu in prus in un'annu, su prenu pro unu mezu de ùndichi tonnelladas est aumentau de chentu chimbanta euro, est a nàrrere mizas de euro in prus pro cada mezu. Aiabamus abèrtiu chin tempus de s'arriscu pro s'autotrasportu chin s'aumentu de su carburante, proponende unas cantas misuras de emergèntzia a su Guvernu, ma non nos an ascurtau, nat Maria Amelia Lai, presidente de Confartigianau Sardigna. Sas aziendas de s'autotrasportu oramai sunt iacaradas dae sos aumentos de s'energia a s'ingrosso e dae cussos de sos carburantes a minùiu. Sas atividades produtivas sun pacande su pesu de sa ripartèntzia econòmica a pustis de sa pandemia. Nos depimus ammentare chi in Sardigna prus de s'otanta pro chentu de sa mertze biazat chin naves e gomma. Una sangrada pro medas categorias de traballadores e impresas minores chi, A beru diant àer bisonzu de unu azudu dae s'Istadu. Confartigianau pedit a su Guvernu de a pònnere in campu provedimentos deretu pro illepiare sas impresas, torrande parte de cuss'ascusòriu de unu miliardu de euro incassau dae su fiscu a tìtulu de extra gètitu de sas accise supra su prètziu de su carburante. Su Cussizu regionale at aprovau chin procedura de urgèntzia una leze chi pròrogat de tres meses sa pisca de s'arritzone de mare, una norma aprovada a s'unanimidade chi trànsit sa data de su fermo, prevìdiu dae sa leze òmnibus pro tres annos, dae su bintiduos de jannàriu a su bìndichi de aprile. Su Cussizu at acolliu sas richiestas de sos assòtzios de piscadores professionistas fatas in s'ùrtima sètia de sa Commissione Atividade Produtivas e peri in ocasione de sas protestas in prata su bintibator de jannàriu chin sas barcas in dennantis de su Cussizu regionale pro nàrrer chi nono a firmare sa pisca e a sa commercializatzione. Sa Regione at cunfirmau su fermo pro tres annos prorogau a su trinta de aprile duamiza e bintichimbe. Su cunfrontu chin sos assòtzios in Commissione est istau de profetu e at bocau a pizu totu su chi amus nau in cust'Àula, at nau sa vicepresidente de sa Regione, Alessandra Zedda. Si mantenet sa chirca, si gherrat contra s'abusivismu, si chircat de sarbare s'arritzone, illonghiare s'istajone e dare sa possibilidade a sas famìlias de sichire a si campare, penso chi siat istau un'atu de responsabilidade manna. L'an a fàghere sas duas editziones de Talent Up, su programma de sa Regione a in curu de s'Aspal chi permitit a sos pitzinnos de talentu de si formare pro diventare imprendidores. Sas dimandas pro picare parte a su Talent Up, in s'àmbitu de su programma Entrepreneurship and Back, Chin s'obietivu de bocare a pizu sas capatzidades imprendidoriales presentes in Sardigna, pro mèdiu de cursos de formatzione pro zòvanos chi an gana de si pònnere in jocu, si podent presentare fintzas a su bintotto de frevàriu. Talent Up est pro laureados e istudentes sardos iscritos a percursos de istùdiu universitàriu, residentes in Sardigna a su mancu pro tres annos de sichiu, chi connoscan sa limba inglesa a su mancu a livellu biunu, pro partecipare bi cheret un'idea imprendidoriale de isvilupare. Est unu progetu a s'avanguàrdia, nat Maika Aversano, diretora generale de s'Aspal, chi dat a sos zòvanos nostros s'oportunidade de istudiare in sas menzus iscolas de su mundu e de torrare a Sardigna ricos de connoschèntzias e energias pro pònnere in pràtica sos progetos issoro.